ndewo nwanne m onye ọma m ji eme ọnụ ọ ka wụkwa nwanne nwoke grateful heart na-ekene gị n'ụbọchị nke tata si n'Igbo TV wee na-erute gị eh, na-asị nke onye chiri ya mee gịnị ya zere maka na ndị Igbo si na ezuo ka a na-eme ihe na ka aha eri udene eme gịnị atọtue ngịga ana m ekene onye ọbụla na-asị ọ ga-adịrị onye ọbụla na mma ee o nwee onye na-ekpe ekpere na o nwere ihe na-akpị ya n'obi chukwu okike abịama ga-emere gị ya n'ọnwa ọfụụ anyị bara anyị ncha niile wee na-asị ise ise na ọ ga-adịrị anyị mma o wee bụrụ ya dịka m gwara ụnụ aha m nwanne m nwoke Grateful Heart Igbo TV na-ekene ụnụ wee na-asị dịka ị na-anọnyere anyị ka i mee gịnị tụsa nyawa ozi ka o nwee ike ka ọ gaa na mba niile maka ihe anyị na-emekwa n'ihe a wụ ime gịnị ịgbasa asụsụ na omenala Igbo ka ọ gaa na mba niile eh, ọwụkwa nwanne anyị onye nke ọzọ ọ sị na emere gịnị na-ekekwana nyawa ọrụ eke abịa n'ebe a ya na-akwado asụsụ na omenala Igbo wee na-abịakwa na-emekọta ka ụmụnne na-enyere onwe anyị aka hmm? nke onye ọwụna na-eme ọwụrụ ha na ọ na-eme ka Igbo wee nwee ike gaa n'ihu anyị ga na-akwado anyị na-ekene mmadụ niile anyị na-ekenekwe ndị niile na-akwado anyị ndị na-ezitere anyị ozi na-asị anyị jisi ike na nke anyị na-eme maka na ndị Igbo si na ee eh, nke ọwụna ị na-eme asị gị jisi ike ihe ọ pụtara wụ na nke ị na-eme dị mma mana nke ọwụna ị na-eme ndị mmadụ na-asị gị wepụ aka ihe ọ pụtara wụ na nke ị na-eme adịghị mma ee eh, n'ụbọchị nke taata dịka ụnụ maara nke ọma anyị na-ejikwa oge ndị Igbo na-eme ihe ihe anyị kpọrọ ịsọmpi Igbo TV nke ndị oyibo kpọrọ Igbo TV challenge oge anyị ji eme gịnị anyị jụọ gị ajụjụ ịsa ịsawa nyawa ajụjụ sacha nyawa ajụjụ ọwụ na ịsatacha ha ncha niile enye gị ihe gịnị ihe nrite mana nyawa ihe ọwụ sọsọ ọwụ maka ego nọ n'ime ya wụ ihe anyị kwuru na-eme maka na o nwere ndị na-abịa ebe a karịrị nyawa ego ọwụ maka ya ka ha kwa abịa mana ihe anyị ji eme ya wụ maka ime gịnị iji were kwalite asụsụ na omenala Igbo anyị na-emekwa na nyawa ihe enwe ike na-atọ ụtọ ọwụ na ị chọrọ ị na-esonyere na nyawa ihe ihe ị ga na-eme wụ ị na-eme gịnị ijisi ike na-esonyere n'ihe ọwụna anyị na-eme anyị zisaa ihe nyawa ihe ndị oyibo na-akpọ post i dee ihe nke ndị oyibo na-akpọ comment hụ anyị n'anya like ị share ya ị na-eme nyawa ihe o nwere mgbe ị ga-eme ya ruo ndị na-ahụ maka ihe anyị na-eme ga-akpọta gị wee mee gịnị ị bịa soro maa ya wụ aka ọ wụghị otu ọzọ anyị anaghị asị gị mee gịnị iji kwụ ụgwọ anaghị akwụ ụgwọ were esonyere anyị ee na nke na nke ọzọ wee wụrụ anyị na-ekenekwa nwanne anyị nwaanyị nwaada Chinyere Umezude onye nke ritere ihe nrite dịka onye na-esonyesi anyị ike n'ọnwa nke gara aga nke ndị oyibo na-akpọ fan of the month anyị bịa nezie anya na ya wụ ihe ọ wụzie na ndị mmadụ na-asị na ihe mere o ji were rite ihe nrite wụ na o nweghị aka ọrụ na ọ na-eje na-agbasasị ihe anyị na-eme ọ dụzie ka ha na-akwazi emu anyị wee necha anya sị na ihe menụ na ọ wụghị nsọsọ ihe nrite ka anyị ga-enye na anyị ga-enyezi ọrụ n'Igbo TV maka na ụwa a ihe ọwụna ị na-eme ọ wụ ọ wụrụ na i ji data gị bata online were ya were mee ihe bara uru maka o nwere ndị na-abatakwa otu o si abata mana ha achọghị iji ya were mee ihe bara uru were na-akọ ọnụ na-eme ihe ndị ọzọ ma ya nwa na onwe ya ji ya bụ- ji nkie wee na-eme ihe ndị mmadụ na-akọzi ya ọnụ maka agụrụ m ya wụ ihe oyibo na-akpọ comment nnecha anya nwaanyị nsị mba ọ gaghị eme n'ihu m anyị ga-eme gịnị anyị ga-enyezi ya ọrụ na-akwụ ya ụgwọ n'ọnwa n'ọnwa o wee bụrụ ya em, anyị ga-agbapụ ya ọsọ maka na oge adịrọ anyị kpọbata nwanne anyị nwaanyị ga-eso were sọ ya wụ mpi e nwekwa okwu anyị nwere anyị kpụ n'ọnụ anyị nwee ike tikwu ya n'ọnụ maka ee, oge adịghị anyị ga-agbapụ ya ọsọ ka anyị kpọbata nwanne anyị eh, Ifeyinwa ndewo nwanne anyị nwaanyị Ifeyinwa
ndewo Igbo TV daalụ rinne daalụ daalụ gaa n'ihu gwa eh, ndị igbo ndị na-ege ntị aha gị ma kenekwa ha
um ndị Igbo mma mma nụ afa m bụ ezigbote nwaada Ifeyinwa nke si from Anambra State
ndewo anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche maka ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke tata ọ kwa ị ma ihe anyị kwu wee bịa n'ụbọchị nke tata kedu ihe anyị kwu were bịa n'ụbọchị nke tata
ife anyị kwu wee bịawa ụbọchị nke tata bụ ife ndị oyibo kpọrọ challenge hmm. ndọrọ ndọrọ hmm.
challenge ihe ọ pụta wụ na ị dị nkwadowe maka na o nwere ihe ndị oyibo na-akpọ expo m na-enyewe onye ọbụla na-abịa ebe a ọ bụrụ ha na ị mara abịdị Igbo ị gaghị enweta nsogbu ịza ajụjụ ọbụla anyị na-ajụ ana m agwa onye ọbụla wụ onye Igbo chọrọ ịmụta otu esi asụ Igbo maka na nke bụ eziokwu na ọkwa nna ya wụ ọ kacha ndị na-amụghị n'ala Igbo ee ọ naghị adịcha mfe mana ọ wụ onye mụwa o mee gịnị ọ mụta mana ị mụwa ị ga-eburu ụzọ mụta abịdị Igbo ọ dị nnọọ ka onye na-amụ ihe ndị oyibo na-akpọ bekee ma ọ bụ English ị ga-ebu ụzọ mụọ English alphabet ị mụtaghị o nweghị ihe ị ga-eme otu ahụ kwa ka ọ dị na Igbo onye ọbụla na-amụ Igbo mụta abịdị Igbo ọ ga-enyere onye ahụ aka o wee bụrụ ya ana m ha enye gị ya wụ ihe ndị oyibo na-akpọ expo mana nsogbu adịghị a na-ajụ ị dịgo njikere ka anyị nwee ike gbapụ ya ọsọ
adịgo m ị dịgo njikere mana tupu tupu anyị agbapụ ya ọsọ o nwere ihe na-aga na-agagharị nnọọ na ihe eji wee na-ekesasị ozi n'ụbọchị nke taata gbasara ụlọ ebe ezumike ma ọ bụ ụlọ nkwari a na-akpọ họtel na asụsụ bekee maka ihe onyonyo ma ọ bụ kamera a hụtara e tinyere ebe ahụ nke pụtara na ọ wụrụzie na ị nwere ike jee na nya wụ ebe ị gaghị ama na eh, o nwere ihe e tinyere dị otu ahụ ọ na-erekọdụ gị. kee ihe ị nwere ikwu gbasara nya wụ ihe
ọ depend kwa Mm. ebe e tinyere ya wụ ife maka na o o doro m anya n'ime na room n'ime room n'ime room ọ- n'ime room afụnụbekwa m họtel ya bụ ha lụsịa ụnọ ụnọ, em, họtel e welu em, kamera ife onyonyo tinye n'ime rum bikos o doro m anya bụ na họtel bụ em, ife privacy ọ na-adị mma ka fa tinye ife onyonyo na Mm. um, ebe ndị ọzọ mana sị rapụ sị rapụ ime room ebe mmadụ Mhm. na-edina Mm. Ee, mana ọ bụrụ na eziokwu na ife a na-emezi ma na ọ dịrọkwa mma kọs mụnwa esoro m wee sọpọtụ ya ị ghọta maka na mmadụ ịgbalụzie ọtọ ka ọ saa arụ ọ bụzie na ọ ndị họtel ga na-enyozi onye nwaanyị Ehe. so mụa asọpọtụrọ m nke ahụ n'onwe ya ndewo ndewo ndewo o wee bụrụ ya nwa- nwaada Ify anyị ga-aga n'ihu ka ọ n'ubi onye anyị mere gịnị n'ubi onye anyị bịara ebe ị sị na ị dịgo njikere ime ya wụ ihe um, anyị ga-aga ka anyị gaa n'ihu Mm. anyị ga-aga na ajụjụ nke mbụ ị nee anya nwanne anyị nwaanyị nee anya ebe a ọ bụrụ na ị nee anya Ee. mm, ị ga-ahụ si were otu ego gị ga-esi na-agbago ma ị na-aza ajụjụ ị hụrụ ya Ehe, Ahụrụ m ya. dịka ị na-aza ọ na-agbago ị na-aza ọ na-agbago ị na-agba aza ọ na-agbago Ee, o nwekwa ajụjụ ị nwere ịjụ m ị nwere ike jụọ m tupu anyị amalite Mm? ị nwere ajụjụ Mm, biko unu jụọ m obere ajụjụ ọ ajụjụ nkwanye jụ Jụọnụ m nke wụ obere eziokwu na nke wụ eziokwu na ajụjụ anyị ga-ajụ gị ee anọrọgwori ọ bụghị ajụjụ a na-echeta n'isi ebido jụwa nyawa ajụjụ anọrọgwo ee anyị jụọ gị ajụjụ ọbụla anyị ga-enye gị otu nkeji iji wee zaa ya bụ ajụjụ mana ọwụ na ajụjụ nwere otu ọ dụ anyị nwere ike nyekwuo gị nkeji one ma one iji wee mee gịnị zaa nyawa ihe mana anyị ga na-asị gị na-ene anyị anya wee na-agwa ya okwu maka ị bịa newe anya n'aka nni newe anya n'aka ikpa ọ dụzie anyị ka o nwere ibe ị na-ene o nwere ike mezie anyị asị gị na o zuone anyị asị gị mgbe ọzọ ị bịaghachi o wee bụrụ ya ọwụ na o nwee ajụjụ ị nwere jụọ m nyawa ajụjụ o nweghị onye ọzọ ya ajụ ajụjụ na-awụghị mụnwa inwe anyị ga-agbakwa mbọ na-enyere gị aka anyị ga-agba mbọ na anyị nwere ike maka na uche anyị wụ ka ị nwee ike were nyawa ego na o nweghị ihe ọzọ anyị ga-aga n'ihu mana ọ bụrụ na ndị na-ege anyị ntị tupu ọ dụzi ka mụ chefuo ha echefu maka ejighị m ndị na-ege anyị ntị na-egwu egwu maka e wepụ ha agaghị enwe ndị dị ka anyị ana m ekene mmadụ niile ma ndị na-ede ede ma ndị eh, ndị eh, ndị anaghị ede ihe ọwụla ma ndị shiara eshia afụchara m ndị niile shiara biko chineke nna gọzie chukwu okike abịama ga-emere ụnụ ihe ụnụ na-ayọ n'aka ya anyị na-asị ọwụ na ị dụgo njikere ka anyị nwee ike bido dere anyị sị anyị bidozie chukwu gọzie unu ihe unu dehaa ya anyị ama na unu adịgo njikere ka anyị nwee ike gịnị ka anyị nwee ike gaa n'ihu dere na-asị anyị bidozie chukwu gọzie unu ndị na-eshiabeghị gaa n'ihu mee gịnị shia anyị ama na unu adịgo njikere ka anyị pụ Mm. Oh. nwada anyị ga-aga n'ihu mma mma agụ ya ka ọ gị ya agụpụtalụ m ya ọ mụnwa ga-agụpụtara gị ya okay Mm. ị ga-atụgharịrị anyị ihe ndị oyibo kpọrọ 7 n'asụsụ Igbo nke a- ya wụ ya m na-agwa gị na ajụjụ anyị
nya ka mfe wụ ntụgharị ya 7 ime eh, n'asụsụ Igbo hmm? nya otu esi eme otu abụọ atọ anọ gawa n'ihu
okay okay m eh. onye alụ 7 ee eh, tụgharịa 7 n'asụsụ Igbo nya 7 n'asụsụ Igbo
okay isii isii wụ seven n'asụsụ Igbo
kwugharịa ya ọzọ isii
isaa isaa isaa e nyekwuo oge oge gị agaana mana ka e nyekwuo oge isaa isaa isaa Mm, ma ị kpọrọ ya isaa ma ị kpọrọ ya asaa ka anyị were ya ka anyị were ya ka anyị were ya otu ahụ ka anyị were ya otu ahụ as asaa Eh, asaa mhm.
mm. ewena iwe nwanne anyị nwaanyị o nwere nwanne anyị eh, nọnyere anyị ugbu a na gbaa gbaa ihe ndị oyibo na-akpọ break ka anyị nwee ike kpọbata odogwu nwanne anyị nwoke nọnyere anyị ugbu a o nweghị onye ọzọ m na-ekwu okwu ya na-awụghị odogwu eji eme ọnụ nwanne anyị nwoke Mr. Raw na-akụ egwu ka m gaa n'ihu kpọbata ya ana m abịa nwanne anyị ndewo nwanne anyị nwoke odogwu ee odogwu ana m ekene o. anyị na-ekele gị nnọọ sister ee nke ndewo nụ ndewo ndewo ndewo kee ka- kee ka o si ada ọ dị Ọ ka oyi na-ada nnọọ. na-atụ ebe ị nọ ọ na-ada ọfụma mana anyị ekpuchigonụ onwe anyị anyị ekpuchigo onwe anyị n'ọbara n'ime ọbara jizọs abi e, o nweghị ihe ihe n'ọbara chukwu ma nke jizọs ma nwa ya ma ọkpara ya ncha niile nna ka onye gị na ya nọkwanụ na na-akọwa na ya ọfụma ka anyị ghọta ya na ka mmadụ ya bịa na shọp ya nsogbu adịghị ee ndị Igbo ndị na-ege anyị ntị ana m ekene ụnụ n'ụzọ pụrụ iche ee tupu ịbata nwanne anyị Raw anyị bidoro ihe ndị Igbo na-akpọ ihe o nwe ihe a na-akpọ oge ndị Igbo n'ime oge ndị Igbo ahụ ndị mmadụ na-anọnyere anyị dịka esi bịa ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke taa anyị ewerekwanụ ya wụ ohere mee ihe a na-akpọ Igbo TV challenge n'oge a aga m akpọ onye mmadụ jụọ onye ahụ ajụjụ n'Igbo m jụọ ya ajụjụ n'Igbo ahụ ọ satacha ajụjụ niile a jụrụ ya o nwere prize m ji enye ya mana ihe e kwo were eme ya awụghị maka ya wụ ego nọ n'ime ya mana ọ wụ iji iji ohere a na-eme gịnị na-akwalite asụsụ na omenala Igbo o wee bụrụ ya wụ na nwaada anyị Lilian Ifeyinwa onye nọnyere anyị n'ụbọchị nke taata maka ya wụ ihe asọmpi tupu ị bịazie m sịzie ka ka anyị nwee ike nabata gị Ifeyinwa daalụ Mhm, gazie n'ihu daalụ
ka Nwanne anyị Lili. anabatakwuo m Mm, daalụ mm, o sista mm.
Ee, Na- biko nwanne anyị Lili ka m nwee ike jụọ nwanne anyị nwoke ajụjụ one na one before ya aga n'ihu biko maka na onye a ị hụrụ ebe a ihe gbas- onwe- ihe gbasara igbo m na-eme o so na onye mere m ji were nwee obi ị na-eme ya wụ ihe o wee bụrụ ya nwanne anyị nwoke Nigga Raw ekene m gị
ndewo for 20 years ndewo biko n'atụfughị oge kamgbe 2006 m hụrụ gị mana mgbe ahụ e nwere ike ị gaha ama m mana ahụrụ m gị mgbe ahụ na ụmụahịa township stadium ebe i mere birthday ebe 2006 Oh, thereabout o tegwo ị na-echeta ya mba okwu gị kwụ ọtọ okwu gị kwụ ọtọ n'ụmụahịa stadium ya ehe mgbe ahụ ma Flavour ha ma um, Nature ha Ruggedman na ancha niile e juru eju ebe ahụ ma Mhm. ma J Martins ma even Phy- ma Phyno Phyno bịachakwu that time ọ wụ eziokwu aka nkụ

nwanne m nwoke otu ahụ ị dị nke ugbu a na gụwa dịkwa otu ị dị na 2006
ihe nke ị hụdụghị m izu ahụ ị madụghị onye m wụ ọ m ga-awụ onye hụrụ gụ ebe a ka o si ka njọ ị maghị onye m wụ mgbe ahụ amakwa m otu m ga-esi saa ajụjụ nke a Well, ama m ka o si dị otu i sikwa ahụ ya ka mụwa si hụ ya mana mana a reject go come n'otu m dị na 2006 ka m dị na 2021 ị wụ ị wụ every year young Mba. ọ Chukwu ọ Chukwu ọ Chukwu chetakwa ihe ị na-ekwu ọ Chukwu Ọ- ọ Chukwu ọ Chukwu nwanne nwanne anyị Ọ, nwa- Chukwu nwanne anyị daalụ. nwoke biko maka ndị na-amachaghị gị biko ị nwere ike ịgwatụ anyị obere gbasara gị gwatụ anyị gbasara gị onye ị wụ ị wụ Ehe, em, m, ezigbo aha m bụ Ukeje Okechukwu Edward abụ m Mm. nwa afọ Abia steeti amụkwara m n'Enugu zụọ m n'Enugu you know, agara m skuul na IMT na ka ihe si wee dị ọ wụkwana ihe m gụrụ ka m na-eme because m bịa hụ na uche m dị n'ịgụ egwu wee bido mm. gbawa mbọ wee gaa competitions Chukwu sikwana na the competitions wee gọzie m mm. ọ ya bụ ihe mere m ji bụrụ onye na-eti egwu n'ụbọchị nke taa na-eme ya ka m gbuo ya nkenke nkenke mm.
ndewo ndewo abụkwanụ m Christian eji m ụtara egwu egwu with um, ofe nsala and uru and uru anụ Eh, abụ m onye Okoko Item in Abia steeti Mm.
ndewo ma ọ kwa ndị ọcha ndị ọcha asọ Okoko Item Okoko Item nsogbu adịghị kedu ihe Okoko mmemme Item aha ya Eh, eziokwu ọkọ Mm, kedu ihe mmemme e ji mara ndị Item ihe mmemme e ji mara ndị Item bụ dịka ọtụtụ ebekwa n'ala Igbo Mm, bụ ha nwechara mmemme onye ọbụla like a bịa na Item mm, Item bụ em, nnukwu obodo then a bịa n'ime Item abụ m onye Okoko Item late Pa James Iroha nke nke jiri mara ya bụ Giringori bụ onye Amaokwe Item Mm. ọ nna ọ nna anyị ehe you know so a bịa na Item ihe jikwara na mara anyị bụ ndị Item Okpi ala gbawa ya ọra chikwa And na anyị bụ ndị na-egburi ewu igburi ewu bụ igwu egwu anyị bụ ndị na-egburi ewu Mm. ọ ị bịa akọrọ m maka achumpura udunkulu ga-aghọsa ihe akpa Mm. yasala Mm. so m eji asụsụ be anyị wee kọwatụrụ gị ele a ka i wee ghọsa ahụ ele ọ bụ ele ihe a ha jido anyị bụ ndị na-egwu egwu mm, anyị bụ ndị na-ahụ mmadụ n'anya anyị bụ ndị na-apụ apụ ọ ihe e ji mara ndị Item Mm. Mm.
ndewo ndewo nwanne anyị nwoke Ndewo. eh, Mr. Ukeje maazị Ukeje biko ị nwere ike ịgwatụ anyị ihe mere ịkwado onwe gị bido gụwa egwu otu si ji bido gụwa egwu owu ite mgbe a nọ n'ụlọ akwụkwọ mgbe anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ ihe anyị ji enweta pocket money mana eziokwu ka m gwara gị ihe a and anyị bidokwara na n'ịgụ egwu ndị ọzọ gụrụ ndị Amerịka Mm. mana e mechaziri e bido from pidgin English ị gụtụ pidgin ụmụ akwụkwọ adị happy abọọ gị ego Mm. so ihe o gosiziri wụ na na ọ dị ka onye gụọ pidgin onye gụrụ pidgin ka a na-aka abọ ego maka na ha ha na-aghọtatụ ihe ị na-akọ so mgbe o bidoro na-aga otu a ndị mmadụ na-eme encourage o nwezi onye na-eme birthday ma ọ departmental party ma ọ bụ picnic ama m ihe bụ picnic n'aha Igbo ma ọ bụ picnic e mee anyị invite anyị abịa gụọ egwu anadị akwụ anyị ụgwọ ọ, ihe a ga-abọrọ gị ga-ejide gbaa moto laghachi ehe so ọ ya bụ ihe m ga-asị nyere m aka m wee hụ na o ebe ndị mmadụ na-enwe obi aṅụrị na ihe a m na-eme ọ dị ka m ga na-eme ya because ọ na-eme mgbe ụfọdụ ị bịa ebe ndị mmadụ nọ obi aṅụrị ga-akpagide ha ha azụnye gị ma nri kwụọ gị ụgwọ mmanya chọọ ka e sie foto ịghọtala Mm. na-ecelebrate m in a small way then so m bịaza eme competition na ụfọdụ ga-agwakwa gị a anụrụ m na a na-eme competition ebe a gị Mm. ga- ị ga-aga ịgbata turu ugo lọta so mgbe ihe a nọ na-emezi hụ na ndị mmadụ nọzi na-eme expect a lot from me Mm. ịghọtala Rome was not built in a day so mgbe m bidoro na-eme ụmụ ihe ndị a a na-ajụzi m na kee mgbe egwu gị ga-apụta kee mgbe egwu gị ga-apụta so ihe mere na akụkọ m ịgụ egwu a mana o- owu kwabara m na mgbe mbụ Hmm. e wee nweta pocket money nsogbu nsogbu adịghị nke ahụ agafego pocket money ugbu a kedu egwu mbụ i bu ụzọ kụọ kedu egwu mbụ ị kụrụ egwu mbụ m kụrụ bụ obodo obodo edelugo na ya bụ egwu m i- izizi m gara rekọdụọ promotuo wepụta and egwu a- egwu eh, obodo na hip hop gyration bụ egwu abụọ m wepụtara wee na-epromote na radio station and ha abụọ ndị mmadụ laikiri ya and obodo ihe mekwara m ji dee obodo bụ late Sonny Okosun na o nwe egwu o dere egwu ọ gụrụ nke a na-akpọ Which Way Nigeria Which Way Nigeria so mgbe aha m nọ n'ụlọ akwụkwọ ọ na-eme m gụcha rap obodo m ewere Which Way Nigeria mere chorus maka ndị mmadụ maara egwu ahụ so ndị mmadụ esoro na-agụ a sị na a na m na-emove kwa crowd onye ọbụla dị happy na m carry ha along so mgbe m mechachara chọzi ịgụpụta egwu m sị egwu nke a ndị mmadụ laikiri mgbe m na-agụ na ọ ya ka m ga-ebu ụzọ rekọdụ maka egwu ahụ mere m introduce eme m onwe m introduce so egwu ahụ dịka egwu eji mee m introduce to the world and eh, ị mago music industry so m sị ka m buru ụzọ wepụta ya m gazi akụọ then kpọọ ma enyi m nwoke Klint the Drunk ya agụọ chorus dị egwu ndewo nke bụ ezi- eziokwu bụ Daalụ. na that hip hop gyration m nụrụ ya wụ egwu na redio ọ nwanne m onye nke m tọrọ onye nụrụ ya wụ egwu mgbe a na-asị na amatabeghị beans mai mai na-esi gbam nwanne nwaanyị asị m gekwa ntị m onye agwụrụ tie ntị ọfụma were nụzie ihe nya wụ ihe i kwuru agaghị m echefu that time adị ka ebe 2003 or 2002 ọ bụ na nke Ee. ebe 2002 or 2003 ị dị correct 2003 m wepụtara ya 2002 mana m ma na Enugu mgbe e bido nwetawa ya na-akpọ ya na redio bụ na 2003 Mm. Mm. Ndewo. Dịka mgbe na-anwa anwa, nke ihe na-akpọ challenges ma ihe mkpọbi ụkwụ i nwetara n'ụzọ maka ama m na a na-enwetere na-agbagote ihe mkpọbi ụkwụ m nwere m ga- na- m na-achọkwa ịhụ ya as ihe mkpọbi ụkwụ m na-ahụ ya as experience n'ihi na ọ na-enyekwa na gbazie mmadụ olu ị ghọtala Mm. because sometimes ihe bịara gị so easy ị ga-ama ka ị ga-esi manage ya ma big ones bịa so o nwere ọtụtụ ihe nke mbụ bụ dị na ọtụtụ ndị hụrụ ya na ihe ị na-agụ n'Igbo o nwe ebe ọ ga-edu gị aga n'ikwu eziokwu mana mgbe m na-agụ ihe a ebu m n'obi na m ga na-agụ egwu ọ na m hụrụ na m bụ onye uche ya dọ n'ihe ịgụ egwu mụ na ndị enyi m anyị na-emezi ha anọtụ a sị okay ka i dee egwu ọhụrụ agaa show ị gụọ so mgbe m nọ na-eme m na-agụ egwu a for ụmụnne m ndị Igbo amaghị m na a ga-emecha m na-agacha show na North gawa ma na Ibadan first time m gara Ibadan bụ egwu du m gaa first time m gara Kano first time m gara Kaduna first time m gara Jos so m bịa hụ na ndị Igbo nọ ebe niile Hmm. then ndị awụkwa ndị Igbo bụ- like ugbu a m ma na oge oge oge Makos sa na-ewu anyị na-agba hmm. Makossa anyị na-asụ french mana ahụta m ya otu a na ndị abụghọ ndị igbo ga-ahụ egwu m n'anya hmm. so onye a mgbe m nọzi na-aga anọgide a ah, ụfọdụ ị mala anụ ya ụfọdụ achọọ ka ị gụọ i mee remix wee gụọ ya n'olu bekee ma ọ chọọ onye wu onye yoruba tinye ma onye hausa m sị ha mba agụọla m egwu ka m si gụọ ya ịghọtala Mm. ya dịrị Mm. otu ahụ then ihe mkpọbi ụkwụ ọzọ dị bụkwanụ major one ndị em, mgbe mgbe mụnwa mgbe mụnwa wepụtara egwu mkpọbi ụkwụ gba- chere anyị n'ihu mgbe ahụ bụ piracy Mm. ndị mmadụ ga-ahụ egwu gị n'anya ndị piracy eje mass produzuo ya then ha ebuba ya ahịa Hmm. ụwa niile ga na-anụ egwu gị ebe ọbụla ị gara a na-akpọ egwu gị mana ego a na-abata n'akpa gị ịghọtala Hmm. so the thing megide o mere o mere ọtụtụ ndị ihe mana ihe o- ụzọ ụzọ piracy mechichara dị ọtụtụ because ọ na-emegidesi a nọtụ nọtụ ma i nwetaghị ego from it ya egbuo mmụọ gị eso m na ndị eso m na ndị ee ndị chukwu gọziri site na m na-agụ rap n'Igbo and ọtụtụ ndị Igbo bịa buru egwu m n'isi like ya soro na-epushi ya agara m ọtụtụ mgbe izizi m gara Kano ha sị na mmadụ zụrụ egwu m onye bi na Kano bịara Enugu zụrụ egwu m bịa na redio steshọn nye ha sị ha na-akpọ egwu a na egwu a mara mma hmm. ha nụ na m na-abịa Kano mee m invite m gaa na redio steshọn mgbe ahụ enwekwanụ ịntanetị ị ghọtala so Mm. ọ mgbe ya because mgbe egwu m na-ewu onwe onye ma onwe onye ma ka m dị enweghị m vidio ị ma ahụ pikchọ m sometimes ọ ị gaa zụọ cd non-stop mix 2006 or 2007 or 2005 ehe Eh, gị gewe egwu ndị like ị madị onye kụrụ egwu ka ọ dị so mgbe m gara the redio steshọn ndị mmadụ kpọkwa na fon m kọkwara ha ihe m gabigasara Ọ mgbe ahụ ka ha na-agwa m na mmadụ zụrụ egwu m bịa nye ha na redio steshọn ama m onye wụ onye ahụ so ihe a cha ndị chukwu ji gọzie m ehe so ya wụrụ ihe chere anyị n'ihu mgbe ahụ piracy mere anyị arụ ịghọtala mana ekelere m chukwu ee Ndewo, anyị na-ekene nwanne anyị nwoke maazị Ukeje anyị na-anabaka nọ na Igbo TV na uhuruchi a ee tupu anyị agaa n'ihu nwanne anyị Ukeje o nwere eh, egwu gị m chọrọ ka anyị getụ of- ọ- ọ- ọ- tupu a Mm. ajụọ gị ihe m chọrọ ịjụ gị ka anyị were ya Ehe, nwanne m nwoke maazị Ukeje o nwere ihe mere were kpọọ ya wee egwu maka ine- ige ya wee egwu na-enye wee egwu ịhụ na o nwere ndị na-apụlite amalite amalite i wepụtara tinye n'ụwa egwu n'ụbọchị nke taata ụfọdụ n'ime ha bụ ndị a na-anụ aha ha anaghị m asị na ọ wụ gị wụ onye mere ha ha ji ihe ọwụ mana emere enu memere na ọ na-adị mma ndị oyibo sị na it is good to give honor to whom honor is due anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche n'ime nye ụmụnne gị ohere inwe ike megide na-agbanite maka na ọtụtụ ndị n'ụbọchị nke tata na-emegharịgo ha emegide ha gbajie ogwe nyawụ ihe ka anyị na-asị na ọ dịghị mma anyị ga na-agbakwana mbọ na-ahụ gịnị na anyị ga na-akọwara ụmụnne anyị na anyị nwee ike mara na onye riwe o nyetụ nwanne maka na onye rie nwanne ya erighị ịma na ya nwere onwe emebe nke na-eribeghị nyawụ egwu hmm. dukwa echi ndị mmadụ ka na-akpọ nyawụ egwu mụ na onwe m so wee na-akpọ nyawụ egwu o nwere ndị gị na ha na-abụkọ ya egwu asị m ka m jụọ kedu ihe mere i ji were kụọ nyawụ eh. ara ga-agba ndị ara mụnwa mana mgbe tupu m akụ egwu ahụ agwara m Flavour maka a nọ na-awọkụkwa on you know that album you know m si Flavour na o nwekwa na egwu m ga-achọ ịkụ ara ga-agba ndị ara eh, anyị chịcha ọchị ya bido wọkụba dị- eh, na the chorus so ya mecha kpọọ m na fon si m na o nwetala chorus dị ụtọ na ha laikiri ya na mgbe m pụtaziri ka m gee ya m bịa otu a ka m si bịa gee egwu

wee gụọ the hook m bịa nụ chorus m si mba na egwu nke a atọka m bịa gụọ nke m gụọ then Waga G Mm. gụọ onyeisi nkụka then Hype MC my younger brother our last born na our family bịa Mm. gụzuo mgbe ndị mmadụ nụrụ ya ndị igbo especially ndị igbo nna na ha jizi ya na-agwa onwe ha okwu in fact na mgbe ọ ga-abata eh, na ara ga-agba ndị ara ọ bata disemba na you know ya na-atọ ha na-eme ha obi aṅụrị ee so mụ ọtụtụ mgbe ebe ọbụla m banyere m bata ha ala a na-asịzi ya nna na onye a gụrụ egwu ara ga-agba ndị ara "Ah, ala achị ọchị mana ya wụrụ ya no.
nyawụ egwu a maka ndị nọ ni- nọ- nọ- nọ n'ime ya ọfụfụ ọtụtụ n'ime ha wụcha ndị na-ewu ewu anyị na-ekene chukwu na anyị niile na-eme gịnị na anyị na-agbago agbago ee ama m na ị na-eji Igbo wee na-agụ ọ na-atọ ọ na-atọ ncha mana ama m na ụfọdụ o nwene mgbe mmadụ si gị ee maazị Ukeje thank you E- i- egwu anyị ji wee na igbo anyị ji wee na-eme ga na-eme ndị mmadụ agaghị na-akpọ ngwa werezie bekee wee mewe o nwere mgbe mmadụ nyere gị nyawụ ndụmọdụ otu a ọ ya ka m gwa gị o so na mkpọbi ụkwụ m nwere abịazi asị gị gị gụgharịa n'egwu a na bekee gị mee remix gụọ ya m sị ha mba agụọla m ya otu m siri gụọ ya ndị hụrụ ya n'anya ga-ahụ ya n'anya o nwe egwu ọbụla a gụrụ bụ for everybody egwu tọrọ gị ụtọ nwere ike ọ ga-atọ nwanne gị ụtọ ofu nne ofu nna o. Mm. ehe so ọ bụrụ na ị like ya ị gee nke ị likere mana m ga-ewepụ igbo language m wee bịa were bekee maka na ị chọrọ ya otu ahụ Mm. so mana ee o nwere ọtụtụ ndị gwakwara m ụdị ihe ahụ na ya igbo a m na-agụ ọ dị too much mgbe ụfọdụ kwa na-emewe award ị hụ na o nwere ike ọ bụrụ na ndị na-eme organize award anaghị anụ igbo ha agaghị achị ọchị n'ebe e kwesịrị ịchị ọchị so ha agaghị aconnectcha with the music ị ghọtala Ehe, so abịa ha na-enye ya ahụ as reason m sị aha bụ ndị ga-alike egwu gị ndị ga-ege egwu gị ga-ege egwu gị ọ ya nwere ebe eji nwere- eji nwe ọtụtụ ndị na-akụ egwu ma ị likehụ nke onye a gị ga gee nke onye nke ọzọ so e nwere ọtụtụ ndị chọrọ ka m mee ụdị ya ma na-ekwe m agụgharị ya na bekee Hmm.
Hmm. ndewo ndewo ihe mekwuru i ji wee na-eme ka ka anyị kọwaa ya ọfụma i were igbo bute ụzọ werezie ego dosa n'azụ ọwụhụ mmadụ niile ga-eme nyawa ihe anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche nwanne anyị Ndewo. nwoke o nwere ihe ị na-akwado ugbu a maka o nwere nyawa egwu anyị hụburu mbụ anyị nyekwa aka tikwu ya ka ọ na-aga na ọ na-aga na ebe niile o nwere ihe ọrụ i ji n'aka ugbu a Mm. anyị na- ndị oyibo na-agba anyị na-expect ee ọtụtụ ndị ọtụtụ ndị ajụọla m ajụjụ mm. next year ga-eme ya 10 years m wepụtara album m na-ewepụta singles last album m wepụtara bụ 2012 so m na-elekwanụ anya m chọburu iwepụta album last year Mm. corona wee buru akpa wee landịa mebishie ihe niile so m sị ka m hapụgodi so mụ nwa na-enwekwa olileanya na m ga-ewepụta album this year Mm. enwebeghị m title for the album mana ehe m ga m na m na- m na-erecord ọba egwu ọ ihe a na-akpọ ya n'igbo so m bu Mm. n'obi iwepụta ọba egwu m na afọ 2021 na site n'inye aka nke Chineke biko mgbe ọbụla mgbe ọbụla ị dụ njikere kpọtụrụ anyị anyị nụ ya ọwụ ha ihe ọwụna igbo nọ na- nọ nọ n'enu ya gwa anyị anyị nụ ya anyị ga-enye anyị ga-enye aka ọbụna anyị nwere ike inye aka ọzọ wee bụrụ o nweburu mgbe anyị nụrụ thank you ah, na o nwere otu ahụ adịchaghị gị na ị- na na o nwere otu i si nwee corona a wee sị ịgbanwe na na-ekwu ekwu ya E na nwere onye ma ọ na-agwụ bụrụ- ya ka anyị jụzie gị ma ọ wụ eziokwu
ọ bụghị nke na o nwere otu m si nwee corona enwere m corona o bidoro mewe m ọ dịka ọ malaria Mm, na December Mm, oyi na-atụ m mgbe m chetara mgbe m gacha na hotel m agbanyụcha AC air conditioner Mm. so nna m bido na-aṅụkwanụ ọgwụ malaria malaria na-ala ala m bịa notice na m na-akwa ụkwara too much o nweghị ihe a na-akwapụta then ebe anya nọziri meghee mụ adị m ka na nna sị- m na-agwa onwe m eziokwu nna enyi ya adadịkwa ka ihe a wụ malaria wụ mgbe m kwụsịrị ịnụ isi ana m anụ isi nri ana m anụ isi perfume m na-ewere perfume gbaa n'azụ aka sie n'imi aga m anụ isi ya Mhm. m sị onwe m mba na ọ dị ka ọ kata na kata blọkụrụ m achọghị m ịgwa onwe m eziokwu ịghọtala Mm. so nwunye m mechaa sị m na m ga- m gaa mee covid test ka m dịgodi sure na m tritikwa malaria bụ na m gaa meegodi test m wee gaa mee test ụtụtụ echi ya a kpọọ m na phone sị na test m bịara mee na result apụtala na ọ positive na m nwere corona e wee gwa m ka m ga-esi mewe isolate you know then always use your mask then gwa m ọgwụ ndị m ga-azụ ka m bido tritiwe onwe m ọ ya mere mgbe a m bido tritiwe onwe m even ndị ma m mana even na social media anọzi adịghị m active m just wụ m jee zọwagodi nke bụ ndụ Mm. ebu m ya wee bata new year Hmm. akanselụrụ m mmemme niile m nwere m kanselụ ya immediately m notisiri maka m ga-abịakwa na-aga mhm. ka ndị mmadụ na-eburu ya eh, so m jee kwanyere onwe m ugwu eh, mgbe m posturu ya bụ mgbe m ma na m agwọchala onwe m mhm. m nọọ 12 days a sị na m kwesịrị ịnọ nọọ some extra days wee sị okay mee test ọ bụ na ọ dịzi m n'ahụ m wee postuo ya achọbu m ipost ya maka ụfọdụ ihe anyị na-achọ ka ụfọdụ ihe dịrị anyị o nweghị ihe ọha ga-ama mana e bịa lekwa ya anya n'ụzọ nke ọzọ ọ dịka ihe ihe ị kwesịrị ikwu ndị mmadụ amụrụ ihe ikwughị ya ihe a ihe gbasara ndụ so and o mere m ọwụghọ na m nụrụ ya mere m ji sị okay ka m postuo wee gwa ndị mmadụ lekwa ihe m rịara bikonu unu nọrụkwa ọfụma unu na-eyi mask unu ebunu mgbe m posturu ya ụfọdụ ndị bịakwara na-asị na na ọ dịka na ọkwa ọ dịka a kwụọla m ụgwọ ka m sị na corona dị na corona adịghọ nke a gbasahụ m ekwuola m ihe m ga-ekwu maka na o mere m ị sị na ọwụghọ na ọ dịghọ real fine but my own bụ unu chekwa onwe unu ihe a ihe ndụ ịghọtala ehe ụfọdụ asị gị na ọ ịba ka ị rịara na ị rịara malaria high fever na nke a ihe ọ sọrọ ya wụrụ mana ya bụ malaria ana m anụ isi nri nwoke na-atachi bifọ ịchọzi ịtachi ị ga-anụ isi ihe na ka ị ga ị na-akọdo ụdị ha ị ga-anụ isi ihe ị chọrọ iri so ya wụrụ ya enwere m ya mana adịkwalanụ m mma ugbu a so ugbu a mụ anụ ewu m isi anụ ewu m ga-ahụ dị ya mma na anụ ewu ka a na-ahazi ya tala na ọ dịla redi ya ta mana ọ dị like that before so ọ wụrụ ihe ikele chineke

ọ wụ eziokwu ee o nwere ndị gara gabigara ihe gabiga, ha survive otu i si kwuo na ya wee gwu mana anyị atọ kelere orisa bụ onye mere anyị hụrụ n'anya ịgwa nke bụ eziokwu onwe kata nke ukwu maka ihe gbasara iji egwu na-agụ igbo onye gụwara gụwa gụwa gụwa ọ gụwa ọgbana onye ahụ ahụghị igbo n'anya maka otu ọ wụ taa ka i bido onye ahụ ihe anyị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche biko o nwee onye chọrọ ịjụ nwanne anyị nwoke ajụjụ maka na o nweghị oge buru ibu ya jụọ ya hmm. ọ ga-emewe ihe ọ na-eme ee eh, nwanne anyị eh, nwoke maazị Ukeje biko gwa ndị Igbo ndị na-ege ntị ihe ndị oyibo na-akpọ eh, ya Insta- instagram handle biko ama m na ọ wụrụ achọrọ m ka o si gị n'ọnụ
ok em akara m na instagram bụ talk to raw talk the number two otu e si ede ya na football jersey talk to raw R A W that's all kpọmkwem ị chọọ ya ị ga-ahụ m there then a bịakwanụ na twitter ọ raw nwanne at raw nwanne anyị ekene ya n'ụzọ raw nwanne a ka o jikwa ka ọ bụkwa na facebook also facebook bụkwa raw nwanne then ọ bụrụ na ị gawazi ịntanetị ee so ọ ihe a- ihe- aha ndị ị ga-eji enweta m na soshal midia
gwara anyị eh, maazị Ukeje kedu ndụmọdụ ị nwere maka ndị na-agụ egwu ndị ka na-apụta apụta
ndụmọdụ m nwere na maka nna ọ na-eme ihe ọtụtụ ha m na-agwakwa ha ụfọdụ na-asị na na egwu ha mara mma na ha enweghị onye ga-sponsọ ha na ha enweghị ego ipromotu egwu ha mana ụfọdụ achọpụtara m na ụfọdụ abụghọ ego bụ their problem m na-agwa many of them ego dị mma o Mm. mana bidogodi wit ihe nke ị nwere ụfọdụ n'ime ha m jụọ ha olee ebe i bi ha agwa m olee aha oriri na ọṅụṅụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị ebe i bi mgbe ụfọdụ ha na-ama anyị ebe a na-ege egwu so nke ị ga-eme na ị ga-espend ego i mebedị ya ị chọ ka mmadụ weta ego e weta ego nye gị ị ga-ama ebe ị ga-etinye ya so ọtụtụ n'ime ha bụ na ha amahọ na ị ga-atọgodi ntọala o nwe ndị ụfọdụ ndị e nwe ebe ụlọ oriri na ọṅụṅụ nọ n'ebe ha bi ha gaba ebe ahụ gaa mara DJ na-akụ egwu ebe ahụ wee sịnụ DJ a DJ lekwa egwu m kụrụ ka e bidogodi wee na-ama ha n'ebe ha bi ha ga-agba nkịtị ha ga-eji the same data ha ga-eji promote egwu ha ha ewere ya bịa na-elele ndị yi efe na-elele ụmụ nwa n'Instagram were ya na-achọ a- aga n'ebe dị iche iche a na-akọ asịrị ten minutes a i ji wee na-elele ihe agbasahụ gị while ị ga-ejili ten minutes a promotu egwu gị ka ị na-eche onye ga-ewetara gị ego onye ahụ ga-ewetagodo ego wee sọpọtụọ gị bịa na peji gị ma o nwee ihe ọ hụrụ ya ọ gaa na peji ihe na-eme so m na-agwa ha mgbe ụfọdụ legodo anya n'akụkụ gị ị mara ma o nwe ebe ị ga-epromotu egwu gị for free megodi ya ya bụrụzia na ego ka ị na-eche ka ị wee gawa Lagos ọ gawa ebe ndị ọzọ dị iche iche maka na o nwere akụkọ a na-akọ ị hụ onye bu igbe kwụrụ n'ụzọ ị gaghị aga nyere ya aka buru igbe ahụ busa n'isi ya until onye ahụ ị hụ na onye ahụ na-agba mbọ ka o buru igbe buru n'isi ya ọ mgbe ndị mmadụ ga-etinyere ya aka nyere ya aka that means ị ga-agbagodi mbọ ndị mmadụ ahụ na ị na-akwado onwe gị and o nwe ihe ị nwere Mm. so ị ga-agbagodi mbọ mee ka ị na-achọ ibu igbe gị n'isi ndị mmadụ abịa nyere gị aka buru ya ọ bụghị ị dosa igbe ama m ma ị na-eche moto ga-ebu gị hmm. ka ị na-eche onye nwe igbe ka ọ bịa buru igbe ọ m bịa m sị gị ka m bo gị igbe n'isi so ya wụ bụrụ ụka bụrụ ilu so ihe m na-agwa ha mee nke ị ga-emeliri onwe gị ka ị na-eche onye enyemaka ga-abịa megodi ndị ahụ ị kwesịrị ime hmm. gaa redio steshọn nọ na your state rịọgodi ha ma ha ekweha akpọ ị ma na ị gara mana ha ekweha akpọ egwu gị o nwe ndị bụ na ha agabedị so ebe ị gbabe mbọ ka ka a ga-esi makwanụ na obi gị dị n'ihe a ị chọrọ ka e promotoro gị
nwanne anyị nwoke ọ dịkwa ka ị wụ onye amụma ọ bụ ihe mere m ji ọ dịkwa ka onye onye ị wụ onye amụma ka m gwa gị ihe mere ya bụ ihe a bịa nye m obere oge nye m obere oge nwanne m nwoke mgbe i kwuru okwu a- ị kpọfego m mgbe i kwuru okwu a aga m aga m asị na ihe dị mma mgbe ahụ Ọ ihe a na-ekwu na ihe obodo dị mma mgbe m gotere ihe a sị kịta ka obodo bụ kpọk- kpọkịrịkpọ Ugbu a ka obodo wụ kpọkịrị
ịma ihe ọzọ wụ ịgụ egwu ihe ọzọ wụ iji egwu ị na-agụ were na-ekwu ihe na-eme na gbasa ozi Mhm, gbasa ozi ọ ya wụ ihe na-eme ruo mgbe na m cheta ihe gbasara egwu gị ọ wụghị na na m na-eti isi ka m- m- ihe ndị oyibo na-akpọ praise mana nekwe onye nekwe onye na-agwa ya ụdị ka ozi a wụ ihe na-eme ka obodo dị mma ị na-ahụkarịa si ya mmadụ "Mm-mm," mana ị na-ekwu ihe kwesịrị ime nekwe ihe kwesịrị ime ndị oyibo na-akpọ ya wụ ya Mm. spreading the the uh, uh, uh, the message anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche daalụ maka ama m na daalụ rinne ama m na o nwere ebe ị chọrọ ịgbapụ ịgbapụ tupu ị pụọ kedu ihe ị nwere ike ịgwa ndị Igbo ndị na-ege ntị gbasara ụlọ ọrụ anyị bụ Igbo TV
Em, ihe a ihe a izizi m na-elele ihe unu na-eme and ọ bi m- ọ dị m obi ụtọ nnọọ na o nwere okpu i kpu dịtụ ka- ka nke ndị Igbo mana ọ dị m ka ị ga-achọ isi agụ were ya na-eme present this program m na-agwa gị eziokwu so a bịa n'oge ndị Igbo ama m na oyi na-atụ oyi na-atụ ebe ị nọ mana jikwa nụnụnụnụ aa ka onye chiri echichi ịghọtala ihe m mean ọ ga-akpọ ụfọdụ obi ụtọ adị adị m agwa gị eziokwu Ọ wụrụ mgbe niile so a nwere ka ị were ya isi na ofu isi na nọọ tata wụ izizi. E- e- e mara ọ wụ na otu a ka a na-eyi mgbe niile nụ. Gwa- isi ị- ndị ga-eweta isi agụ nọ ị ghọtala ọ wụgodi jọji ama m ihe m na-ekwu i yirigodi white t-shirt eh, gị kụkwasị jọji n'olu Mm. gị jide mkpọ onwe gị na-eme ọ program gị ịnọ na ịnọ na shop gị ịghọtala gị ire ahịa ịghọtala so ihe unu na-eme ihe ị na-eme obi dị m ụtọ na m bịara sonyere unu m na-asị gị jisi ike and mgbe ọbụla covid kwụsịrị m bịatakwara m ga-abịa visit ụlọ ọrụ unu site n'inye aka nke chineke anyị anọkọ n'ụdị pụrụ iche anyị akwadokwanụ onwe anyị ịghọtala so obi dị m ụtọ n'ihe ị na-eme m na-asị gị turu ugo
ndewo ndewo n'ụzọ pụrụ iche nwanne anyị nwoke maazị Ukeje a sị na ya si ya jide nke o ji amara ihe ọ na-eme dị mma obi dị anyị ụtọ n'ihe ị na-eme mụ na onwe m otu a m nọ na ụmụnne anyị ndị ọzọ na-akwado anyị ụtụtụ na ya wụ Igbo na-anwụ anwụ ọ gaghị anwụ anwụ maka a na-eme ọ gaghị anwụ ọ dịzie ka ọ wụ ndị nọzi n'ụlọ be anyị na-achọzi ka ọ nwụọ ndị nọzi e, e, ndị e, na-anọghị nso anya na-akwalite ya mana o kwesịghị ịdị otu ahụ ị kpọọ ekwentị a na-asụrụ gị sụpịrị sụpịrị sụpịrị ụfọdụ ana m agwa ha na mmadụ na-anụ ya wụ sụpịrị sụpịrị
ọkwa a sị na onye nọrọ ebe ọ nọ ebe ọ na-anọghị a na-agụ ya even unu n'ebe ahụ ịghọtala nri anyị na-eri here akwụkwọ nri dị fresh nọcha here na-agụ Ee. unu anyị ọ nwere akwụkwọ nri aha anyị bịa ya ga na shop zụrụ nke e tiri n'ime container ịghọtara ihe m na-ekwu Ee, so ọtụtụ ihe ehe onye nọrọ ebe ọ nọ ebe ọ na-anọghị a na-agụ ya mana ọ dị m ka otu unu si eme ọ dịkwa mma onye gwa- a sụọrọ gị bekee gị sụọrọ onye ahụ igbo gị sị ya lọta ka unu sụọ igbo Mm. so ịhụkwanụ onye ọcha na-asụwa bekee mana ịhụ nwanne gị unu sụọ igbo ka igbo hapụ ịnwụ so ihe unu na-eme dị m obi ụtọ igbo agaghị anwụkwanụ Mm. Ndewo. igbo language Ị agaghị na-agwa- ị na-agwa ndị na-ege ntị ha na-anọnyere gwa ha ka ha na-anọnyere Igbo TV ma na Instagram ma na Facebook ma na Twitter
ndị ọma na-ege ntị ana m ayọ unu ịghọtala biko unu na-anọnyere ndị Igbo TV ihe ha na-eme dị anyị mma a sịkwa na ọ gidigidi bụ ugwu eze so unu bịa ka a kwanyere ha ugwu ịghọtala ka ụzụ na-atụ mgbe ọbụla ha na-eme mmemme ha ma na Twitter ma na Instagram ma na Facebook
Hmm? na YouTube ndewo ma na ndewo YouTube ee ndewo ndewo nwanne anyị nwoke eh, Sarọ Maazị Ukeji Daalụ anyị rinne. ekene gị. ka anyị hapụ ka ị ga mewe ihe ndị ọzọ ị na-eme anyị makwa na mgbe ọzọ ị ga-eme gịnị anyị kpọkwa gị ị ga-abịakwa ọzọ maka na mgbe ọbụla unu kpọtụrụ m m ga-aza mgbe ọbụla unu kpọtụrụ m m ga-aza
ndewo ndewo ya dịrị gị ndewo na mma Jọọ- jọọkwanụ ya Mm, dịkwara gị nwaanyị na mma Ify ndewo nwanne nwanne anyị nwaanyị

ịsụ igbo sọsọ etinyeghị bekee mgbe ụfọdụ ọ naghị adịcha mfe mana anyị na-aga Ee, igbo na-aka ụtọ igbo na-aka ụtọ n'ingili igbo Hmm? ọ ingili igbo itinye igbo gị ite etu English ọ ọ- ọ ya wụ ụtọ ya hapụ Ehe. nsogbu even anyị. o nwe ndị na-asụ sụọ m ite pot ite ụkwa pot o Ikekwe ya ọtụtụ butere m ite pot ehe you know Ọ nwere ndị na-asụ ya.
ndewo ndewo nwanne anyị daalụ rinne Ndewo nwanne.
Ee, ekele ka anyị ka ọ dị jide ka unu ji. nsogbu adịghị ka nwanne anyị Lily bidokwazie zawazie ajụjụ ọ na-aza ị na-emekwa ihe ị na-eme na-esonyere anyị nwanne anyị eh, maazị Ukeji ị ga-ahụ Nna, ihe si aga Mm. ee,
Mm. Ọ, m ga- m ga-eso m ga-anọtụ ka m na-elele ka o si aga ee good luck o butekwa the money Ify M na-ebute m na-ebute the money. Ndewo. M ga-anọ gị. ndewo anyị na-ekele nwanne anyị nwoke eh, maazị ukeji n'ime gịnị ịnọnyere anyị n'ụbọchị nke taata maka na ọ wụ maka otu ihe ndị Igbo si atọ ya n'obi mere o ji mee gịnị wepụta oge ebe gịnị na nwanne anyị nwaanyị anyị ga-ebido ebe anyị kwụsịrị ama m ebe njikere anyị bido ebe anyị kwụsịrị ka anyị bido ebe anyị ị zagwo nke anyị sị ọ wụ asaa kwea maka ndị na-esonyere anyị ugbu a ka m nwee ike kọwaa tupu nwanne anyị nwoke nịgara abata anyị na-eme ihe ndị Igbo na-akpọ ihe anyị na-akpọ oge ndị Igbo n'ime oge ndị Igbo anyị na-ejikwa eme ịsọmpi n'Igbo TV anyị kpọrọ ya Igbo TV eh, challenge na nyawa oge anyị nwere ajụjụ ndị anyị na-ajụ anyị jụkwa nyawa ajụjụ anyị enye onye ahụ ohere ime gịnị ịsa nyawa ajụjụ ị satacha ajụjụ niile anyị jụrụ hmm? i were eh, ego anyị tinyere ebe gịnị were nawa mana ọ wụkwa na i menwuhị e nwere ike nyekwa gị ohere imekwa gịnị ịbịakwa mgbe ọzọ eh, bịa nwa oge gị mana nke kacha mkpa m chọrọ ka onye ọwụna ghọta wụ na ọ wụ maka ego na ya n'imewe ihe anyị kwuo eme nyawa ihe maka o nwere ndị na-abịa ebe a karịrị nyawa ego nwere ike ha mechaa nwere ike sị a ga-enye ya ndị na-enwe- ndị ụwa na-atụ n'ọnụ ha anaghị aga iwere nyawa ego wụ ihe akwa abịa ee mụkwe ndị ebe ọwụna ị nọ ị nọ n'obodo anyị ma ị nọ n'obodo oyibo nsogbu adịghị ị nwere ike ka anyị nwee ike gawa n'ihu anyị ebidogworo nyawa ihe before eh, tupu eh, nwanne anyị eh, nwoke abịa Ify White azaana nke mbụ na-agazi n'ajụjụ nke abụọ tupu nwanne anyị nwoke eme gịnị abịa anyị gazie n'ajụjụ nke abụọ okay ọ bịana Ah. nwanne anyị Ify gwa anyị ihe atọ ndị Igbo ndị ụlọ ọrụ Igbo TV na-akwado nke mbụ Mhm. ndị Igbo na-akwado asụsụ Igbo ha na-emake ha na-eme ha na-afụ na-emake sure na Igbo asụsụ Igbo gaa n'iru nke a nke izizi nke ịbụọ ha na-enyelu n- ndị na-ebido ndị na-ebido ma ọ bụ kọ- em, ihe ndị oyibo kpọ comedy o ma ọ ndị ife ọbụla ị na-eme ha na-asọ ha na-akwado ya ha na-emake sure na ha na-edute onye ahụ n'iru akwụkwọ make sure ịfụ na onye ahụ sonyelu n'ife anyị ọnya onye ahụ pụtalụ na akwụkwọ viral something like that nke ịtọ nke Ị na-agwa ịtọ ya Igbo TV nke ịtọ Igbo TV na a na-ekwukwa maka ife gbasalụ omenala culture and tradition ịghọta Ee, a na a na-agbakwa mbọ na-afụkwa na onye ọbụla sonyelu na ife ọbụla gbasara Igbo so ife ọbụla Igbo nọ na ya ndị Igbo TV nọ na ya ndewo ndewo enwe m aga m ewere nyawụ asịsa eh, ịgbanere maka dịka m si kwuo na mbụ ihe m na-ene anya wụ uchu iti ịza nyawa ajụjụ mmadụ niile na-abịa ebe a anaghị abịa na ha macha ihe niile mana anyị na-eji nyawa ohere dịka anyị na-ajụ nyawa ajụjụ werekwa na-eme gịnị na-akụziri ndị ọzọ ihe o nwere ndị na-asụ ịchọ ịsụ ya ị maghị ihe a na-akpọ ya na n'Igbo ọ ratụ ahụ Igbo. asụkwa adịghị ọ wa onye mụwa o mee gịnị ọ mụta ọ nwayọ nwayọ Mmụta. ehe ọ nwayọ nwayọ ka e ji alasa- alacha nwa gị- gịnị nyawu ofe dị ọkụ Ofe dị ọkụ. anyị ga-ewere ya ka anyị mee gịnị ka anyị gaa n'ihu anyị na-ekenekwa nwanne anyị eh, Angel Obi anyị na-ekene unu n'ụzọ pụrụ iche Stanley Eze daalụ Eh, Choko Choko anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche Em, ka anyị gaa n'ihu nke atọ wee bụrụ
tụgharịa God n'asụsụ Igbo mhm. God God bụ Chukwu
ma ọ bụ Chineke ma ọ bụ mhm.
Chineke bụ God ị zatara e, e, e ya ị hụgo ya ha na-agwa gị na ajụjụ anyị na-ajụ eme gịnị ọ naghị esi ike bụ nke a iwe otu i si tachapụ nke a nnọọ atachapụ m ya alachapụ m ya alachapụ ị taa ya ka ọka na ube Yeah, Mhm. ọfụma. Eh,
nke anọ o yi uwe ọcha ọcha n'edemede a bụ ọ bụ gịnị ọ wa aha nkọwa ụda nnọchi aha nkọwa nkọwa aha Hmm.
O yi uwe ọcha. uwe ọcha Mm. O yi uwe ọcha na n'eb- n'ebe ahụ uwe ọcha aha nkọwa ụda nnọchiaha. Mm. ọ na-adịkwa m ka nnọchiaha, na-adịkwa m ka nkọwa aha. O yi uwe ọcha. Hey, Chineke m. A na-eme tụrụbọm tụrụbọm. Ee, anyị nwere ike mee tụrụbọm tụrụbọm tụrụbọm.
Ọ na-adịkwa m ka

ihe m na-ahụ Oke, ọ na-atọ m ọchị Mm. mana o nwe ife m na-afụ n'ebe a nụ Ee, afọ m n'ebe a ka ebe a na-edezi nya wụ ife o nwere ọ ebe a na-adị- na-eme ọnwa ga na-ahụ ọ ya na-adị m ka nkọwa ụda na-adị m ka nnọchi aha gbupụnụ m nye m two options ka m malụnụ nke m na-echoose agụkwanụ m Igbo mgbe m nọ na secondary school
isi ọ na-adị ka nne nke nne nke ọ na-adị m ka nkọwa ụda na-adịkwa m ka nnọchiaha ọ na-adị Dis- ka nkọwa ụda na-adị ka nnọchiaha Mm,
Mm, because ọ wụlọ aha ka ọ wụ o- o yi uwe ọcha mhm, n'ebe ahụ mhm. ka m ganụ na nkọwa ụda na because ọ na o yi mmadụ iyi ọ na-akọwa n- nkọwa ụda ka m ka m ga for B nkọwa ụda achọrọ m ka ị mee gịnị ka i chee nya wụ ihe eche maka na ọ wụ na ị nwetaghị ya o yi o yi uwe ọcha n'ebe ahụ ọ na-akọwalụ ọ ọ na-akọwalụ mmadụ na na mmadụ yi akwa ị ghọta Mm. because nnọchi aha ọ bụ hey, na ama m nwaanyị m ejiwe n'asụsụ Igbo N- nkọwa ụda ọ na-akọwalụ mmadụ na o yi ama m asụ ya n'oyibo mana ama m ka m esi explain ya nya kọwa ya n'asụsụ Igbo Ke- ke ihe ọ mana ọ pụtara? na Kedu ihe ọ pụtara? Ka ihe otu si Okay. chọọ ngwa sụgodi na Bekee ka nwa ọ nya bụ nkọwa aha because ọ si ọ the same thing ka anyị na ha akọwa ebe a o yi uwe ọcha n'ebe ahụ ị ghọta nkọwa nkọwa ụda I- aga m for B ana m eche eche I- aga m for B
ụda ndị mmadụ na answer wụ nnọchiaha

nkọwa ụda nkọwa aha okay ka m gaa for the nkọwa aha nkọwa aha ọcha the final answer I- ị sị na ị chọrọ ịga maka na nkọwa aha ee Ọ, ngwanụ

Ee, ị nwetara ya. Oh, oh, thank you. Ị ma the thing bịa na ọ bịa dị m ka nkọwa aha because ọ sị na o yi uwe ọcha Mm. n'ebe a- n'ebe ahụ so ọ ọ bịa dị m ka ọ na-akọwa something you know.
Ọ nkọwa aha. Ndewo. Eze Ngwa ka anyị gaa n'ihu. Ka anyị gakwa n'ihu.

olee aha onye a họpụtara ugbu a dịka onye Ọhaneze Ọhaneze ndị Igbo n'Igbo TV ka Ọhaneze ndị Igbo na
na-ebe Ọhaneze ndị Igbo dị iche na Igbo TV
Ọ- ọhaneze ndị Igbo na Igbo TV ka ọha- ọhaneze ndị Igbo na niile ọhaneze ndị Igbo na niile
n'ebe no- na ndị Igbo niile
ee sị nwa ị bịakwa ọhaneze ndị Igbo Yeah. Hmm. No idea, Biko. Mm. Enweghị m no idea. Ịmapụ- Enweghị m ịmapụ onye nke nọbu mbụ tupu onye nke a bata onye nke ugbu a bata George nọbu mbụ. Onye nọ ugbu a? Ee? Onye nọ ugbu a George George bụ ya ya ka m na-ekwusi kedu after George kedu onye wụzi onye isi ugbu a

bụ anaghị m ebu expo like nke enu m na-ekwu eziokwu I don't have any idea mana nke ikpeazụ a nke ikpeazụ a m na-ekwu eziokwu ebu m expo na nke ikpeazụ a because I'm Mana not anaghị even ekwu- sure I, I, have- Mana anaghị ebu I don't expo- have any idea anaghị ebu expo onye buo expo ya apụọla enwere m ike nyere gị aka o ebu m aga m agbalị hụ na m nyere gị aka mana ibu ibu expo E, e, nke a bụ M mazị egbu expo ọzọ. ihe eze egbu expo ọzọ Ekwu m eziokwu. Egbunube m Expo since. Mm.
ngwa gwazie anyị Mm. kedu onye nyere ya wụ expo ị ga-agwa ndị na-ege ntị anyị anyị chọrọ ịma kere onye nyere gị expo O nwe onye nye m Expo, a just ne anya n'elu, wotu anya. Agwa Oh, maazị ya.
n'ebe ị hụrụ ya wụ expo ha ị na-ahụzi ụzọ ọ bụrụ na ị gwa anyị onye nyere gị expo anyị aga anyị agbaghara gị mana ọ wụkwa na ị gwaghị anyị anyị akwụsị ebe a
onye izizi kwulie bụ Pita Pita onye gwa m ya Mm. Pita disciple Jizọs, disciple Chineke gwa m ya.
Mm. Mm. Ị chọghị- ị chọghị ịgwa ya, ọ bụrụ na ị chọghị ịgwa ya, ị ma na anyị agbana ya n'ike anyị. Anyị ma na anyị Asị na gị nọọ Pita, Pita, Pita, Pita, Pita Chukwuma, Pita Chukwuma wụ onye kwulie. Ee, onye ahụ ọ na-ekiri ihe anyị na-ekiri ebe a ka ọ wụ onye gị na ya naabụ nọketere nso ebe ahụ. O nwere onye mụ na ya

nsogbu adịghị ka m gaa n'ihu nwanne anyị nwaanyị tụọrọ anyị inu abụọ Igbo abụọ ị maara inu abụọ
nke mbụ ihe okenye nọ ana wee na-afụ nwata kwụlụ ọtọ ma ọ ma afụ nya wa ife nke abụọ nwata bunie nnie enu nyọrị nyọrị ngwongwo na ngwugwu ayọchie ya anya Ị zatara nke ahụ, ị zatara ya. oke solu ngwere ma mmiri ọ kọọ oke ma ọ ya akọrọ ngwere okirikiri ka a na Ka ajụwazie sọsọ ka ajụwazie sọsọ inu. Ọ dị ka nne gị ọ na-atụrụ gị ilu mgbe niile.
okirikiri ka a na-arị ukwu ose mana adịghị arị ya enu Gwa m.

okay ọ na nwedị ebe m na-ene anya na silin m ka m na-ene anya Eh, newe ma- ene anya na silin newe anya ine- inepụ ha anya na na kamera ozi anyị ka ọkwa ihe mere ya ị na-ene anya anya Ana m- ana m ene anya ebe ọbụla Dọ- da- dọkị m ma-ekwu two times m ma-ekwu ugboro naabụ gaa n'ihu nke izi nke izizi wụ dọk- dọkịta
Mm, nke abụọ wụrụ gịnị nke nke nke abụọ wụrụ em, mm, dibịa dibịa dọk- dọkịta na dibịa dọkịta na dibịa English dibịa English mm. ọkwa ị sị na ọ n'Igbo ka m ma-asụ ya dibịa dọkịta dibịa oyibo Mhm. dọkịta ya na dibịa oyibo o nwere ebe m na-ele anya nsogbu adịghị. Ka anyị gaa n'ihu. Ị na- ị na- ị naghị enu ihe a Ịza- ịza- ịzatacha ha ncha niile nsogbu adịghị ngwa Ada ngwa gụọrọ anyị gụpụtara ya bụ ndị a Hey!

gụgharịa ya ọzọ maka ana m achọ inyere onye ọbụla aka ọ wụzie na onye ahụ pụrụ ọ ma na o sighị m n'aka gụgharịa ya ọzọ Ifigigbi wiho
ijigbibi wilimini wini ọkpụ bụri si si si nwụ
nke eziokwu na maka na a na-eme ruo onye na-anọ ebe a na-agba bọọlụ na-ene ene ọ dị ya ka ọ baa o nye goolu o nweghị ụta nke ọ dị ọ mgbe onye ahụ ga-anọzi n'oche anyị nọ ọ mara na ya wụ ihe adịkwaghị mfe ị gbanịka biko ndị Igbo niile Ada anyị a kwuru na uh, n'azịza nke asatọ ọ dịghị ofere ọ dị mfe. anyị na-ekele nwada Ify White nwada Ify White o mechaziri gbanwee aha gị na Ify White ndị mmadụ na-achọzi otu ị bịara na ọ wụzi na ndị mmadụ achọzi inweta gị na Facebook nke ahụ ebe a ọdụ gwa ndị ndị mmadụ otu ha nwere ike isi nweta gị na Instagram
afa m n'Instagram bụ I am Ify White nke ndị oyibo kpọrọ I am Ify White a bịa na um, Facebook page afa m na Facebook page bụ My Crib TV hmm. my grip tv then abịa na my facebook Ifennaza Roslyn hmm.
netwọk gị mm-hmm. o nwekwara ihe o kwara na na YouTube my grip tv kwa my grip tv
YouTube. Yeah, my grip TV, yeah. Mm, so biko nụ Mm. unu na-aga sọpọtụ kwado ee ihe ndị oyibo na-akpọ ministri ya ka o nwekwanụ ike na-aga aga na ọ wụ ezigbote ada igbo ihe gbasara igbo na-amasị ya nke ọma mgbe niile mgbe niile anyị na-ekene gị nwaada na ịnọnyere anyị maka na ọ dịghị ofere ndị mmadụ na-edekwa ebe a sị na ọ dịghị igbo ịdụchara na Ị- ị asụsụ tụchakwa m ajụjụ m o. maka ma mgbara abịchịdị ife igube agwa na ngosi onye ebe ọ wụ na ekwu ebe ọ wụ na ị zataghị ya. Ọ- ọ- ọ wụ na onye z- onye daa praịmarị 2 onye aga praịmarị 3 ọ ebe ọ wụ na ebe ọ wụ na ị kwụsịrị ọ ebe ọ wụ na ị kwụsịrị ka ọ kwụsị ọ ga-akwụsị otu otu a nke ọ dị i nekwa anya ana m eme ihe niile m ga-eme ka m mee gịnị ka m hụ na m na-akwa ka ị nwee ike ịna-eje mana nke a na abịchịdị Igbo, n'ikali isi na abịchịdị Igbo n'ebe a na. ee ị sị gịnị Abịchịdị Igbo, n'ikali isi na abịchịdị Igbo na n'ala. na ana ana ọ nọ na ana ana ọ wụghị ya wụ nke mbụ mba mba mba mba mba eh, mm, mm, ọ naghị n'ebe na ya kwa ihe ga-eme wụ emechaa mgbe ọzọ ị ga-abịakwa ị ga-abịakwa bịa ị ga-abịakwa bịa- bịa mee ọzọ mgbe ahụ aga m epostu abịdị igbo a na our Facebook page na Instagram n'ebe niile aga m e post onye ọbụla na-eme gịnị mụwa maka ana m agwa onye ọbụla onye chọọ ịbata na ihe anyị na-eme ihe mbụ na ọ ga-ama abịdị Igbo ị maraha abịdị Igbo i ge ntị na mgbe m na-ekwu okwu mgbe anyị bido asị m na ị mara abịdị Igbo nsogbu ya adị maka i nee anya agaghị m eji aka m gụọrọ onye ahụ abịdị Igbo o nwere ihe ndị ọzọ na-agbanị ịna-enyere gị aka mana nke a ị hụgo na agba bụ ihe m ga-eme ị ga-adị ya jụọ anyị ga-enye gị ohere mgbe ọzọ a ga-enwe efe ọ gaghị awụkwa ihe dịka ọnwa ọ ga-etetụ aka mana ị ya-abịa ọzọ a mara otu a ga-esi kwa ya daarụ rị nne anyị na-ekene n'ụbọchị nke tata nwaada ibi white biko onye ọbụla sị ya nwaada ị gbanịa na denye ya na comment section denye ya na comment section ọ gbanịka ọ gbanịka ọ gbanịka ma Chimaobi onye nke mere na mgbe gara aga ọ sị na ị gbanịa onye ọbụla ha chere na na-ekele. daalụ ada unu echefukwala ka sonyere ya ma na Instagram Igbo TV bụ ebe a nọ ọ bụrụ na ị dị esonye Igbo TV bikonụ kaba na-arụ maka na tata amụtalụ m ife o Mm. because ọ na-abụ ma onye nkụzi anyị bata ịkụzi igbo mma class pụọ because mụ a na-aghọtara anything n'igbo i bidogodu taa kụzielu m ya luo echi ana m aghọta bịakwa n'ide ụdaume mgbochiume Mm. aghọtakwa n'asụsụ igbo m pụọ okwu aghọtala o- igbo mana tata nna luo echi niile mma akpọ nne m nya kụzibelu m igbo ya kụzielu m ka esi agụ a b ch d igbo taụzọnụ ma enweta taa na agbalị m obi ma ha lara ụra abanye taa biko na onye ọbụla gbalụ na igbo kụzibelunụ ụmụ ụnụ ka esi asụ igbo asụsụ igbo ọ tọsisi ala makwanụ m mụ alikekwa na igbo ọfụma alike m ịsụ igbo mana the nsogbu dị na ya o that pronunciation like ikwu that a b ch d ọ sọsọ ebe m nwere problem ị ghọta biko igbo tv ụmụwa aka ụnụ jidenụ ka ụnụ ji ndewo nne ndewo daalụ nne o daalụ nne daalụ o wee bụrụ ya anyị na-ekene mmadụ niile wepụtara ohere ịnọnyere anyị na ụbọchị nke tata na ihe ọzọ na anyanwụ oge ndị Igbo anyị mee n'ụbọchị nke taata anyị na-ekenekwa n'ụzọ pụrụ iche nwanne anyị nwoke maazị Ukeje Mr. Raw nọnyekwara anyị n'ụbọchị nke taata anyị na-asị um, na ọ ga-adịrị onye ọbụla mma anyị ga-abịakwa n'izu ụka ọzọ ịkwado asụsụ Igbo ịkwado omenala Igbo ime gịnị ịkpọkọta ụmụnne anyị ọnụ wee na-asị nke ọwụna ị na-eme jisi ike na-eme ya ma ọ wụhana ihe dị mma ihe ọbụla ga-eme gịnị ga-eme ka igbo nọkọta ọnụ anyị na-akwado gị na-asị jisi ike mana ihe ọbụla ga-eme agbasa aka anyị adịghị ya anyị na-ekene gị ihe ọbụla ị na-eme jisi ike na-eme gịnị na-asụ igbo ọ wụkwa na ị maghị otu esi asụ igbo jiri nwayọ mee gịnị mụwa ọ bụghị anyị anaha eme ihe ndị oyibo na-asị ị force mmadụ mana anyị na-asị ma ọ wụkwa na onye igbo kwesịrị ịma otu esi asụ igbo ọ wụkwanụ ntị njọ na nwaanyị na-aza Okeke na onye french amaghị otu esi asụ french na onye jaman amaghị otu esi asụ jaman mana eru anyị asị na anyị chọrọ ka obodo anyị dịzie ka germany mana ndị germany na-asụ germany ọ jaman nke ọ bụla ọ wụ i je na japan a na-asụ japanese i je na china a na-asụ chinese o wee bụrụ ya nke ọ wụ na ọ wụ anyị kwesịrị ihe ọ wụ na anyị na-eme a na-adụ mma n'ụlọ mee gịnị were pụọ ama ka anyị na-akwado anyị na-akwado asụsụ na omenala Igbo onye ọbụla anyị nwere ike ọ ga-adịrị anyị mma ọ nwayọ nwayọ ihe niile ga-adị mma onye ọbụla mee gịnị nwanne ya n'anya maka na o nweghị ihe e ji tigbuo zọgbuo na-eme ebe ọ wụ na a gbakọrọ ọ wụrụ sọsọ ndị Igbo na ya ọ wụgwụrụ na ndị Igbo nọ ebe ahụ wụ ihe dị ka eh, otu narị ọ wụrụ sọsọ onye ofu onye wụ onye na-awụghị onye ebe ahụ ọ maka ofu onye ahụ ka i ga-eji wee mezi gịnị sụwazie bekee ọ wụ na ndị Igbo nọ ebe ahụ karịrị ị sụọrọ ihe Igbo ị sụọ Igbo ihe ọzọ m chọrọ ikwu wee wụrụ ndị na-emeruo ndị wụ ndị Igbo nwanne gị sụọrọ gị Igbo ị na-eme ka ị naghị anụ Igbo i kwuruzie ya mewezie ya maka ị ma na ọ wụ na i kweta na ọ na-asụ na ị ma otu esi ị na-anụ ihe ọ na-ekwu o nwere ike ọ wụ na ị ga-enyere ya aka ọ wụ na ị na-emenyawa ihe biko wepụ aka enwe n'ofe tupu o mee gịnị ọ ghọọ aka mmadụ ọ dịghị mma ị hụ nwanne gị ị hụ n'anya n'ihe n'aha aha e dere ọ wụrụ aha igbo ihe n'ebe a biko nyere ya aka bido n'ụbọchị nke taa mee gịnị nyewere ya aka ọ kwanụ ya wụ ihe anyị na-ekwu ayọ ihe anyị na-ayọ were na-asị na ọ ga-eme gịnị ọ ga-adịrị anyị niile bụ ndị igbo gịnị mma dụkwuoro ndị ọzọ na-awụhụ ndị igbo mma maka anyị wa wụ ndị igbo ihe e ji mara anyị wụ anyị na-eme gịnị anyị na-eme ikwu na-eme enyi ọfụma na-enekọtakwa ndị ọbịa anyị na-ekene mmadụ niile na-ekiri anyị eh, Chinyere Umezude eh, Stanley Eze nwada eh, Chimaobi Ogbu Igbara nwanne anyị nwoke Chokomile Ebenezer mmadụ niile ndị na-edepụtara ihe anyị na-ekene n'ụzọ pụrụ iche wee na-asị unu mee gịnị nọrọnụ jụụ anyị na-eme gịnị anyị ga-agbanị n'ụzọ pụrụ iche wee mee gịnị bịakwa n'izu ụka ọzọ na-abịanụ anyị na-asị ka